moni ndine jack nde ndiyamba nkupereka ma disclaimer eti aphokoso sindili malo anga a usual a quiet nde mukamamva maphokoso osadziwika bwino anthu akudutsa eti nde khululukani koma macheza macheza ake kwa masiku ndithu akhala amaphokoso chonchi kapeza kanthawi ka quiet pang'ono tizicheza eti ndiye ndaganiza kuti ndipanga video yokhudza ma aliens eti koma tsono nthawi zonse ndikakamba zokhudza sayansi sipalephera anthu angapo ee sayansi zoyipa anthu oyipa amenewa amadana ndi mulungu nthawi zonse anthu ena amayitenga nkhani ya sayansi kuyika kuti ee mulungu kudana ndi mulungu anthu amene nakambapo kale kunena kuti sizikugwirizana eti and ndinanenanso kunena kuti anthu amene amatsutsana ndi sayansi amakhala kuti akutayipa kugwiritsira ntchito foni yoti yapangidwa ndi asayansi amene eti avala zovala zoti masewing machine munalowa sayansi olonso mabuku amene akuwerenga mabaibulo ndoti apangidwa ndi mashini opangidwa ndi anthu amene anafufuza ndi sayansi eti zinthu zambiri zonena kuti sayansi is involved eti so sayansi si chinthu choyipa ayi ndipo palibe amene ananena kuti anthu amene amapanga sayansi ndi anthu osapemphera sindikudziwa kuti narrative imeneyi imachokera kuti ikoyi kuti iya iya anthu osapemphera iye chanja chifukwa choti apanga sayansi komanso eti kuti mulionetsetse dziko lapansi anthu tilipo anthu 8 billion anthu tonsefe tikukhala mu globe imodzi earth yomwe timakhala eti 8 billion anthu 8 billion onsewa ali ndi zipembedzo zosiyanasiyana ndipo aliyense amachitenga chipembedzo chake iyeyo kuti ndiye cholondola eti ndiye ine mmene ndimaonera ndimaona ngati kuti tonsefe tinayikidwa mu globe imodzi eti mu earth muno tonsefe tikuyafu tikuyenera kuchita share eh dziko tikuyenera kuchita share nde anthu tizilolerana kaya ine ndi mkhristu wina ndi msilamu wina kaya ndi mbuda kaya wina ndi mhindu kaya zipembedzo zosiyanasiyana zipembedzo za makolo tonse tili mu dziko munomo eti eh nanga anthu ena alowera kuti Hmm. ndiye kamzimu akaka komangoti china chilichonse "Hey!" ndikobwezeretsa mbuyo eti chifukwa olo kupangike kunena kuti kwapangika chiflood ndithu chakokolola manyumba chatani hmm? timangokhala du kudikirira anthu omwe aja ali ndi sayansi ndi mahelikopta awo ndi mabagi awo azakudya rescuers abwere azatitani azatipulumutse eti nde pena tikatsegula mind anthu tidzayamba kukhala ndi upangiri padokha eti mind yomakhala kunena kuti kodi tingatani kuti tipange ichi eti that's science itu ndi imeneyi kunena kuti kodi ah, apapa palakwika zakuti kodi tingakonze bwanji tingapange chani kuti tikonze chakuti anthu nkumakhala nako usana ndi usiku kufufuza kuti akonze pamene ena akuganiza kuti ah, matenda awawa tb tb itu inali yoopsa kalekale nthawi yake ndipo imasakaza kunalibe mankhwala pali anthu ena samagona usana ndi usiku kodi tingatani tb kuichita study kwa dzaka kwa dzaka kwa dzaka kufika point yoti anatani anapeza mankhwala science eti ndi chimene science ili eti nde tikadzaphunzira kukhala ndi mindset ya solution based eti kumakhala kumasaka kuti kodi apapa palakwika chani ndipo tichikonza bwanji ndi pamene anthu tizapite patali ndipo pamene dziko limatani limatukuka limapita patali solution based mindset aikodo akunjawa kulibetu kuti zimachitika ndi kuloti ayi zimachitika it doesn't exist okay okay apapo ndikutanthauza kunkhani zoti mwina pachitika ngozi anthu 50 amwalira basi nthawi there's no such a thing okay kumayiko ena eti tsono ineyo nazolowera kugwira ntchito motero ntchito zanga ndikati ndiyambe china chilichonse you investigate investigation no matter kuti kanthuko kakang'ono kotani you investigate and you find kuti chinalakwika ndi chani and there has to be an explanation there's always an explanation zinatani kuti zitero zinatero chifukwa chani inuyo chifukwa chani simunaone kuti zitero nanga apapa panatani nde mupanga bwanji kuti zisachitikenso every single time there is a solution akati pachitika nse ngozi pa msewu pakona yapo yapo galimoto imene yagudubukira pamene pajapaja there has to be an investigation kodi galimotoyo inali mu condition yanji let's say minibasi inali mu condition yanji pakhale ripoti ya condition ya galimoto inadzadza fuel okay inadzadza anthu inali anthu over the limit okay imathamanganso kwambiri okay komanso not only that kona iyoyo mene anayipangira mmene inabendekekera kona pomwe pachitika ngozipo ayibendeketsa kwambiri moti kumbali kumba- mbali inayo simukutha kuona kunena kuti kubwera chani oh so zonsezi zili ndi ma issues zonsezi pamodzi zapangitsa kuti ngozi ikhale yoyipa kwambiri so what do you do you have to manage the situation izozo zachitika yes koma zisachitikenso kodi panseuko pamene pabendekeka moonjeza tipanga bwanji taikani chikwangwani kuti amene akuyendesawo adziona kunena kuti oho uku kukubwera bendi tikhota moonjeza kwambiri ya steep wambali inayonso aone kuti atani apange slow down akamafika pa bendi pamene pa- pasachitike ngozi maminibasi asamadzadze kwambiri sipidi idzichepa taikani apo a road block apo kuti adzitani adzipangiratu cheki chani speed zonsezo mukupanga kunena kuti zinthu zisataniso zisachitikenso eti chifukwa chonena kuti zinthu zina zimachitika chifukwa cha human error and negligence china chilichonse tisamanamizire chauta yayi yayi chauta adafuna kuti zitero no mudzapeza kuti mbali m'maiko ena kumakhala ngozi zowonjeza kwambiri pamene kwina kulibe ngozi kwambiri chifukwa cha ma systems amene anachita put in place zimenezozo anapanganawo ati amafufuza amafufuza chifukwa chonena kuti mindset yawo imakhala solution based apapa zinthu zikutere chifukwa chani zinthu zikutere tiyeni tipiteni ku root eh, mizu yake ya vuto ndi chani nde tikapita pa root paja tidzapeza chani tidzaona kuti oo chopangitsa ndi chiti nde tingatani kuti chitani chisinthe sayansi imakhala ikusakasaka kuti kuti tingatani kuti zinthu tizipangise kuti zikhale zophweka eh, anthu amanyamuka pa mashipi miyezi miyezi mpaka na zaka zimene kuti akuchoka continent iyi afuna kukafika continent iyi kuti ii nde tidzichita kutenga nthawi chonchi kuti tingoyenda ulendo ena nkuyamba kuti "Ayi, tiyeni tione kuti kodi sitingangowuluka mmene imachitira mbalame ija sitingangowuluka mmene imachitira mbalame ija mpakana anthu ena kuyamba kuyesera kuti tiyeni mpaka kumafa ndithu kumataya miyoyo yawo ndithu trying kunena kuti apeze njira yonena kuti zinthu zikhale zophweka ndi zinthu ukathu kutatu kutentha zija zosakhala bwino zite nde mukaonatu kuti ah, usadanda its just this the way thing. Neti. Kupoteka pamwe. koma imeneyo ndiye sayansi eti kupeza solution ndiye osati mukaona anzanu kapena anthu enako zinthu and by the way zinthu zina ndimakamba chifukwa chonena kuti ndikufuna kuunika zina zomwe zikuchitika dziko lapansi ende maiko ena akukhala ndi ma innovations amphamvu maiko ena timakhala pompo timati dziko lakuti ndi super power dziko lakuti ndi super power kuti ndi super power chifukwa chani chifukwa cha technological advancement yawo anadzichita advance kuposa ena onse nkufika pa position of power kunena kuti ali ndi zinthu ndi upangiri wapamwamba kwambiri osiyana ndi anthu ena onse eti nditaza hey, kudana ndi mulungu hey, chanji si umulungu tu ndi wabwino kuyenda ndi mulungu ndi kwabwino kumapasa mtendere kumapasa chimwemwe umayang'ana za chipulumutso eti tiyeni tipite chitsogolo tisagwiritse ntchito dzina la mulungu kuponderezana kulowetsana pansi ndi kubwerera mbuyo eti dziko tuli tikutali kwambiri anthu akupanga zazikulu kwambiri eti ndetiyeni titsegule m'maso tione komanso tiphunzire kuti kodi nafenso tingadzichite advance mu njira yanji tikhale omaganiza zinthu solution based eti timangofuna uneneri woti uzinena zina za sayansi za za- za- za- za- za- za. musanayambe kundizazira kuti kodi ameneyu ameneyu ndi wa mulungu uyu ine ndiye Tenazoni zikomo kwambiri